M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chifundo cha Mulungu Atate ndinso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale pamene mukumvetsera mawu a Mulunguwa. Mutu wa ulaliki wathu lero ndi wonena kuti ndiwe wokongola iwe wokondedwa wanga. Ndiwe wokongola iwe wokondedwa wanga ndipo mawu amenewa tiyatenga m'buku la Nyimbo ya Solomoni titenga chaputala 4 ndi chaputala 3 ndiye napezano wapayomo masiku ano ndili ndi wapayomo wanga dzina lake malikosi amene nditadzawerenge naye mawuwa nyimbo ya solomoni mutu wa 3 komanso nyimbo ya solomoni mutu wa 4 ndiwe wokongola iwe wokondedwa wanga ndithudi ndiwe wokongoladi kumbuyo kwa nsalu yako ya kumutuyo, maso ako akuoneka owala ngati nkhunda. Tsitsi lako likuchita pekupeku ngati mbuzi zoti zikuseserekera pamapiri a ku Giliyadi.
Wokondedwa wanga, nawenso ndiwe wokongola, wokongoladi zedi! Wokondedwa wangayo ndi wangadi, ndipo ine ndi wake. Usiku uliwonse ndili gone pabedi panga, ndinkangomfunafuna, amene mtima wanga umamkonda. Ndinamfuna, koma osampeza. Ndinamuitana, koma iye osandiyankha. Ndiye ndinati, Ayi, tsopano ndidzuka, ndi kulowa mumzinda, m'miseu ndi m'mabwalo, ndimfuna amene mtima wanga umamkonda.
mano ako ali mbee ngati nkhosa zometa zoti angozisambisa kumene mano onsewo ngoyang'anana bwino palibe chigweru nchimodzi chomwe milomo yako ili ngati mbota yofiira kukhalira kumbuyo kwa nsalu yako yakumutuyo masaya ako akuoneka ngati mabandu amakangaza
Wokondedwa wangayo ngwokongola ndipo wathanzi. Mutu wake uli ngati golide wosalala kwambiri. Tsitsi lake nlopotana bwino, lakuda bwino ngati nthenga za khwangwala. Milomo yake njosangalatsa kwambiri. Munthuyo amanditenga mtima kwabasi. Ameneyu ndi wokondedwa wanga ndiponso bwenzi langa, inu akazi a ku Yerusalemu.
Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu.
Kodi mawuwa mwawamva? Anthu ena amadabwa kuti zinatheka bwanji mawu amenewa ndi kupezeka m'Baibulo. N'chifukwa chake ena sawerenga mawu amenewa. Anathotholamo m'Baibulo mwawo poti amaoneka ngati si mawu a Mulungu. Komano lero tangomvetserani. Kodi mutakhala inuyo kumva mawu ngati amenewa akunenedwa kwa inu, Ndiwe wokongola, iwe wokondedwa wanga? Simumva mumtima mwanu kam'bebe kachimwemwe? Simumva kenakake kotobwanyatobwanya mumtima mwanu? Kodi simungamve kugirigisha kwinakwake kuti Mulungu wakuyenderani? Kukoma kwa mawuwa, mphamvu za mawuwa zikukusonyezani kuti mawuwa ndi Mawu a Mulungu ndithu. Mawu amene tawerengawa, monga Paulo Woyera akananenera, akukamba za Yesu Khristu ndi mpingo wake. komanso akukamba za inu amene muli pa chikondi akukamba za inu abambo ndi amayi amene muli m'banja nthawi zonse nkhani ya chikondi m'banja ili ngati unduna wofunikira kwambiri ikanakhala nthawi ya kamuzu tikananena kuti nkhani ya chikondi ili ngati unduna wa zamalimidwe kapena unduna wa maphunziro kapena unduna wa chitetezo maunduna amenewa amatenga mwini wake kamuzu nkhani ya chikondi mulungu amayilamulira mwini wake yekha salola kuti mukafunse munthu wina kuti akodi apa ndakhoza salola kuti mukakhale pena pake nkumamuonera munthu nzanu kuti kodi ati kukonda amatere aa nkhani ya chikondi kofunsa kwake straight kwa mulungu koonera kwake straight kwa mulungu nchifukwa chake ambuye yesu ananena kuti monga momwe ine ndakukonderani inunso mukonde anzanu yohane 13 ndime ya 34 sakunena kuti konda anzako monga umazikondera ayi Koma kunena kuti, Konda mnzako monga momwe ine ndinakukondera. N'chifukwa chaketu m'kanyimbo ka Solomoni kaja, mbali imodzi kakufuna kutiuza za mmene Mulungu amanyadirira mpingo wake ndi kuukonda. Ndiwe wokongola, iwe wokondedwa wanga. Mulungu kuunyadira mpingo wake. Amauona kukongola ndipo amayesetsa kuukongoletsa. Chivumbulutso 1 ndime ya 5, amausambitsa ndi mwazi wake woyera. Mau athu amene tawerenga aja akukumbutseni abale kuti kodi chikondi chanu muzipanga nacho bwanji. Akukuphunzitsani kakondwereredwe ka chikondi. Mukutha kuona m'mene anthu awiri aja akunyadirirana. Mwamuna akukamba za kukongola kwa mkazi wake. Ndiwe wokongola, mkazi wanga. Taona masaya ako, tsitsi lakolo. Ndipo naye mkazi akukamba za kukongola kwa mwamuna wake. Akuuzana, Ndithu ndiwe wokongola, iwe wokondedwa wanga. Kukondwerera thupi limene Mulungu anatipasa ngati mphaso yapadera. Pali zinthu zina zimene zimaoneka zopanda ntchito, koma ndithu ndikukuuzani, ndi zomwe zimapanga kuti chikondi chikome. Pali zinthu zina zimene munthu umaona ngati kuti utha kungozisiya, koma ndithu utazitengera serious zitha kusintha moyo wako onse, moyo ndikumamvekano kukoma. Nkhani ili apa ndi ya kuyamikira kukongola kwa wina ndi nzake. kunena za kukongola kwa mwamuna wanu, kunena za kukongola kwa mkazi wanu. Kodi inuyo, tandiuzani, munong'one asamve amuna anu kapena akazi anu. Tandiuzani, amuna anu, akazi anu anayamba akuuzanipo kuti ndinu okongola? Anayamba ayamikirapo kukongola kwanu? Kodi nanga inuyo chiyambire munayambapo mwayamikira kukongola kwa akazi anu kapena kwa amuna anu? Nanga ngati simunayamikirepo, tinene kuti iwowo ndi osakongola? Kapena tinene kuti inuyo ndiye amene muli munthu wosayamika? N'zosatheka kuti mukanene kuti amene muli nawowo si okongola. Chifukwa choyamba, Akanakhala kuti siokongola sibwenzi mutaatenga. Ndipo kachiwiri mukawerenga Genesis 1 amanena kuti zonse zimene Mulungu analenga zinali zabwino. Zonse zimene Mulungu analenga zinali zokongola. Chimenechi chikupatseni maganizo kuti akazi anuwo ndi munthu wokongola. Amuna anuwo ndi munthu wokongola. Koma kungoti mwina inuyo simumvetsa kukongola kwawo. Tikamakamba za kukongola, musaganize za nkhope yokha ayi. Musaganize za maonekedwe ake a munthu okha ayi. Mwa munthu aliyense muli kenakake kokongola. Muli kenakake kopasa chidwi. Muli kenakake kamene kali kotenga mtima mwa munthu aliyense. Muli mwa aliyense kangala ka mtengo wapatali kamene Mulungu anazala mwa iye. N'chifukwa chake mudzapeza kuti munthu amene inuyo mukuona ngati kuti si wokongola, winawake akum'fera kwa basi. Chifukwa chiyani? Ameneyo anakatulukira kachinthu kokongolako mwa munthuyo. Pali anthu ena, kukhala nawo kungokhala nawo basi, mtima wako umangokhala pansi basi. Kumeneku ndiye kukongola kwawo. inuyo tangoganizani mulungu analenga nkhope zambirimbiri zosiyana koma umati ukakumana ndi uyu ee uyu okongola ukayenda pang'ono kukumana ndi wina osiyana nkhope koma iyi okongola ukapita kwa wina osiyananso nkhope iyi koma okongola kukongola ndi kodabwisa kuti muganizire kuti kodi kukongola tingakugwire bwanji kuti kukongola ndi uku kukongola kuli mwa aliyense ndipo kukongola kamene kaka n'kamene kamam'pangitsa munthu kuona kuti anthu amaona ubwino wanga pansi pano. Anthu akamanena kuti iwe ndi wokongola, kameneka kamam'patsa munthu chikhulupiriro. Ndipo anthu onse amene ali m'banja, ntchito yawo yoyambirira ndi kusakasaka kukongola kwa okondedwa wawo. Inuyo ntchito yanu yoyambirira musakesake kukongola kwa akazi anu, kukongola kwa amuna anu. Mukatero mukhale ndi chidwi chowayamikira. kuti poteropo mumapitisa pasogolo kukongola kwake kwa munthu uja. Mau tawerenga aja akuyamikira masaya ake, akuyamikira milomo yake, akuyamikira mutu wake. Inuyo mukawerenge bukhu lonseli la nyimbo ya Solomoni, mukaone kuti kodi akuyamikira mpakana pati. Ndiwopera kuti ndikakuuzani kuti a akuyamikira chakuti, akuyamikira chakuti muzanena kuti ii kodi abambo awanso nawonso chani zi atu, atotani apa zimenezo nzotchula koma mukaliwerenge bukhulo chifukwa inuyo ngati mkaziyo ali wanu muli ndi ufulu kumuyamikira mmene mungathere. Lero lokha chonde auzeni okondedwa anuwo ndiwe wokongola a Naphiri, ndiwe wokongola a Nabanda. Kuyamikira kusakhale chinthu chotopetsa kwa inu. Mmalo moti mukhale busy ndi kuyang'ana zofooka za akazi anu, zofooka za amuna anu, powayamikira kukongola kwawo, mmazichosa maganizo oipa. Palitu anthu ena chifukwa chosayamika, chifukwa chomangoyang'ana zoipa za anzawo, anawaipisa okha mmaganizo mwawo, mpakana kufika pomawapangisa nseru. Munthutu nthawi zina umatha kuzipangisa wekha nseru kuipisa dala wekha kukhosi kwako. Ena lero aononga mabanja awo okha, kuzipangisa nseru okha chifukwa chani? Amangoyang'ana mbali yoipa ya akazi awo, amangoyang'ana mbali yoipa ya amuna awo. Munthutu ukamayang'ana chinthu umachipeza. Ena akuwaona akazi awo kuipa chifukwa choti iwowo amazisakasaka zoipazo. Ngakhale Mawu a Mulungu amanena, Funafunani ndipo mudzapeza. Amene amatseguliridwa ndi amene amagogoda, Mateyu 7 ndime ya 8. Inuyo mukafunafuna kuipa kwanga, musakayike, mudzakupeza. Koma mukakhala achikondi, mundithandize kudziyeretsa. Mukazuka mwakonzeka konzeka m'nyumba mwanu muja kuti muzipita ku ntchito ayitaneni akazi anuwo ngati dala ndithu tabwera mkazi wanga nangozo abwere ayime apo ndiye muayang'ane ndiye muneneno kuti ukuoneka bwino bwanji Asanatuluke pakhomo amuna anuwo akodoleni pakaphewapo, kodo! Akatembenuka auzeni kachizungu kamene munaphunzira kusukulu ya kwacha, You are handsome my husband. Kuyamikira kotero kumampangitsa munthu uja kumva kukoma pamoyo wake. Akaphika bwino tsikulo maiwo ayamikireni, Mai, apa ndiye mwaphika ngati khuki waku Sanjika. Ngakhale ku Sanjikako inu simunapiteko, komabe khulupirirani kuti khuki waku Sanjika wayenera kuphikabe bwino basi. Komano kuti kukongolako mukuwone, mukusowa mukhale pansi. Nthawi zina ndi bwino kukhala pakhomo, kukhala pansi phee, nkumangomuyang'ana mwamuna wanu uja. Ndi pameneno mtima wanu wokha popanda kuuwumiriza uzadzuma ndithu kuti ha! Mwamuna suuyu. Kukhala phee nkumangomuyang'ana mkazi wanu. Kumamuyang'ana mkazi wanu uja akumagwira zintchito zake, nayenda napita uko, choncho, kumangomuyang'anisisa. Mpamene mungatheno kuona kukongola kwake. mpamene mungathe kumusilira kuti koma abale munthuyu ndi mkazidi. Solomonitu sanaumire mawu, anamuuza, Ndiwe wokongola, iwe wokondedwa wanga. Mukawerenganso mawu aja muona kuti mayi uja akufotokozera anthu ena za kukongola kwa bwenzi lake, akufotokozera azimayi a ku Yerusalemu za kukongola kwa mwamuna wake. Ndi bwino zabwinozo kumawafotokozera anzanu, kumamchemererako mamuna wanu. Zimakhala zodabwitsa kuona kuti mkazi mmalo moti azikamba zabwino za mamuna wake ali patsogolo kunena zoipa za mamuna wake kwa anzake. Hi ine amuna anga hi koma ha ndiye kaya hi amuna amene aja he mwanti mwanti hi koma mwanti mwanti. Ndiye anzako aja amangokuthandiza kumuipisa no mwamunako uja nanga siwayamba wekha ii amwalidi munena zoona ii nanji mutu uja mwaona mene wakhotera muja ii a- amwali he anangokugwerani ndi bwino kuphunzira kulemekeza mwamuna wako pamaso pa anzako ndi bwino kulemekeza mkazi wako pamaso pa anthu ena kodi pali nzeru yanji kuipisa mbiri ya mwamuna wako kapena mkazi wako ponenatu kuti ili ndi banja limakupangisani kuti mukhale thupi limodzi ndipo tanthauzo lake ndiye kuti mbiri ya mamuna ikaipa ya mkazinso yaipa nthawi yomweyo kodi nanga simuziwa kuti poipisa mbiri ya akazi anu mukuipisa mbiri ya inu eni ndi ndani angakuyamikireni kuti ndinu ochenjera kodi nanga munthu Ngati iyeyo ali ndi zofooka zochuluka, ndiye mutani? Mumuyamikirebe? Eyetu. M'pameneno Ambuye Yesu ananena kuti, Mukasala, nanunso muzisukana mapazi. Yohane 13 ndi ndime ya 14. Kwa anthu amene alowa m'banja, ntchito yawo yaikulu n'kuthandizana kukhala anthu abwino. Chifukwatu anthu amene amanga ukwati ntchito yawo yaikulu ndi imeneyi. Mwamuna amusule mkazi uja, akhale mmene iye akanakondera kuti mkazi wake akhale, mogwirizana ndi kufuna kwa Mulungu. Naye mkazi ali ndi udindo womusula mwamuna wake kuti akhale mwamuna womuyenera iyeyo komanso woyenda mmene Mulungu afunira. Anthu awiri inu mudziwe kuti munakulira malo osiyana. mmakonda zinthu zosiyana sizingatheke kuti mungofikira kuyanjana aa mukuyenera kuphunzisana mukuyenera kuphunzirana mmene makolo ake ankamulera mwamunayo samatitu akulera mwamuna wa wina wake aa amalera mwana mmene makolo ake ankamulera mkaziyo samanenatu kuti akulera mkazi wake wa munthu wina aa amalera mwana. Choncho pamene inuyo mmamtenga munthuyo simmamtenga atapanga maphunziro a umkazi wa munthu aa. Chidaphunzira iye ndi kukhala mwana wabwino. Choncho munamutenga ali mwana wabwino osati mkazi wabwinoyi. Simunamtenge mwamunayo woumbaumba, woziwa zonse zimene mwamuna amayenera kupanga aa. Munatenga munthu amene waleredwa ngati mwana. Tsopano, ndi ndani atamphunzitse iyeyo kukhala mkazi wabwino? Ndi ndani atamphunzitse iyeyo kukhala mwamuna wabwino? Ndiye imakhala ntchito ya inuyo, amene mwamtenga inu, amene mwamfuna inu, kuti mumphunzitseno ngati mkazi. Imakhala ntchito yanu kuti mumphunzitse ngati mwamuna wanu. Ndipo kuphunzitsa kumeneku kulibe malire. Siidzafika nthawi kuti, Basi, a, uyu ndaleka kumphunzitsa. A-nha. Ambuye Yesu ananena, pa Yohane 17 ndime ya 26. Ndawaphunzitsa ndipo ndizawaphunzitsabe. Siku ndi siku mukhale mukuphunzitsana kuti kodi mnyumba muno tizikhala bwanji. Pokhala okonzeka kuphunzitsana mmaonjezera kukongola kwa munthu uja. Chimene tiyenera kuziwa anthufe nchoena kuti thupi lathu ndi chinthu chokongola chimene Mulungu anatipasa. Poyamikira thupili mmayamikiranso Mulungu amene analilenga. Munthu ndi thupi ndi mzimu pamodzi, ndipo ziwirizi nzolumikizana ndithu monga amanenera Papa Yohane Paulo Wachiwiri, malemu. Mukayamikira thupili, mzimu wamkatimo umadalitsika, umapanga mwee. Anthu enatu amalephera kukhala ndi khalidwe labwino losilirika chifukwa choena kuti sayamikiridwa. Tachipangani chikhale chizolowezi chanu. Ngati inuyo simuyamikira akazi anu, kodi sadzasowa tulo wina wapadera atawayamikira? Kodi mukapanda kuona kukongola kwa amuna anu, kodi sadzathawa m'nyumba atalandira chisasiko cha mayamiko kuchokera kwa wina wapadera? Auzeni lero, Ndiwe wokongola, iwe bwenzi langa. Ndiwe wokongola, iwe mwamuna wanga. Taoni maso akowo ali belubelu. Ukamandiyang'ana nabeluka, ine mtima wanga mbee. Awuzeni amuna anga ndimakonda mphuno yanuyo. Ndiwe wokongola iwe mkazi wanga. Ndimakonda tizikope takoto. Ito timakhala ngati kuti masaya ako afuna abooketo. Timeneto n'timene timandisangalasa. Ukamwetulira timakhala ngati talowa mkati. Tamwetulira tione, iye uja amwetulire. Moyo umakoma ndi kuyamikirana. yambani lero kuyamikirana ndiwe wokongola iwe wokondedwa wanga tipemphere mulungu atate amphamvu zonse perekani mtima wa mayamiko kwa onse amene ali mchikondi aziwe kuona ubwino umene munawalenga nawo akazi awo ndi amuna awo kuti poteropo ataona zabwinozi athe kulimbikitsa mabanja awo tikupempha zonsezi m'dzina la yesu khristu yemweyo ambuye athu amen